Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie. Sraith a naoi, imreoir gortaithe. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1. Cluiche Iománaíochta, Cúl amháin agus trí chúilín, Cúl amháin agus cúilín amháin. Atmaisféar iontach. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 Cluiche iontach iománaíochta a bhí ann. Bhí Scoil na mBráithre ag imirt in aghaidh Choláiste Phádraig. Bhí cúl amháin agus trí chúilín ag Scoil na mBráithre, i gcomparáid le cúl amháin agus cúilín amháin ag Coláiste Phádraig. Bhí atmaisféar iontach ann. Bhí an seastán lán le daoine. Slide 4, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 1 Tráthnóna Aoine a bhí ann. Bhí sé thart ar a haon a chlog nuair a cuireadh tús leis an gcluiche ceannais iománaíochta. Bhí an seastán lán le lucht tacaíochta an dhá fhoirne. Bhí sé ag druidim i dtreo leath ama agus ní raibh mórán idir an dhá fhoireann. Bhí Scoil na mBráithre Críostaí dhá chúilín chun tosaigh ar Choláiste Phádraig agus bhí an t-atmaisféar leictreach ar fad. Slide 5, Pictiúr 2. Gearóid i bpian. Fuair sé buille sa chos. An bainisteoir, muintir na céad cabhrach. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2. Bhí Gearóid ina luí ina chnap ar an talamh i gclár pian sa phictiúr seo. Fuair sé buille uafásach sa chos le camán imreora eile. Rith an bainisteoir agus muintir na céad cabhrach leis an sínteán amach chun cabhrú leis. Slide 7, Forbairt foclóra ar phictiúr 2. Bhí scoil na mBráithre ar an ionsaí agus bhí seilbh an sliotar ag Gearóid Ó Muirí. Tháinig cosantóir Choláiste Phádraig amach chuige agus thug sé buille uafásach dó trí thimpiste. Buaileadh é ar an gcos agus ba léir go raibh sé i bpian sa chaoi a raibh sé ina chnap ar an talamh. Stop an cluife agus tháinig an bainisteoir isteach ar an bpáirc chun cabhrú leis. Slide 8, Pictiúr 3 Roinn timpiste agus éigeandála, An bainisteoir, 3 a chlog. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3. Bhí Gearóid sa Roinn Timpiste agus Éigeandála san ospidéal. Bhí an bainisteoir ann in éineacht leis. Bhí sé 3 a chlog sa tráthnóna faoin am seo. Slide 10, Forbairt foclóra ar Phictiúr 3. Tugadh Gearóid go dtí an Roinn Timpiste agus Éigeandála san Ospidéal Réigiúnach. Bhí gach duine buartha faoi. Fágadh é ar shínteán sa halla. Ba áit ghnóthach í agus de bharr an cúlú eacnamaíochta agus na ciorruithe ní raibh ach foireann bheag ag obair ann. Slide 11, Pictiúr 4 An banaltra. gan a bheith buartha go mbeadh an dochtúir ag labhairt leis. Bhí sé. Ní raibh sé. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4 Bhí banaltra ag tabhairt aire do Ghearóid sa phictiúr seo. Is dócha go ndúirt sí leis gan a bheith buartha agus go mbeadh an dochtúir ag labhairt leis níos déanaí. Ní raibh an bainisteoir sásta mar bhí sé a cúig a chlog sa tráthnóna agus bhí siad fós ag fanacht ar dhochtúir. Slide 13, Forbairt foclóra ar Phictiúr a Ceathair. Bhí Gearóid ag fanacht go dtí a cúig a chlog go dtí gur tháinig banaltra chun labhairt leis. Bhí an bainisteoir ar deargbhuile faoin tseirbhís phrimearthach seo. Labhair sé go mífhoighneach leis an mbanaltra faoina mhíshástacht leis an moill. Gheall an bhanaltra leo nach mbeidís ag fanacht le fada eile. Slide 14, Pictiúr 5 Oifig an doctúra, cos briste go dona, sos fada ón spórt, plástar Pháras. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Bhí Gearóid in oifig an dochtúra sa phictiúr seo. Dúirt an dochtúir leis go raibh a chos briste go dona agus go mbeadh sos fada aige anois ón spórt. Bhí plástar Pháras ar a chos anois. Slide 16, Forbairt foclóra ar Phictiúr 5. Faoi dheireadh, cuireadh plástar Pháras ar chos Gearóid agus bhí cruinniú aige leis an dochtúir comhairleach. Dúradh leis go raibh a chos briste go dona agus go mbeadh air sos fada a thógáil ón spórt.

Bhí cos Ghearóid ceaptha a bheith tinn ar feadh cúig mhíosa. Bhí sé ag smaoineamh ar fhicheall a imirt le linn na tréimhse sin. Bhí an-bhrón agus díomá an domhain air leis an ngortú. Slide 19, Forbairt foclóra ar Phictiúr 6. Bhí an-chuid smaointe ag dul trí intinn Ghearóid sna laethanta i ndiaidh an ghortaithe. Bheadh air sos a thógáil ar feadh cúig mhíosa. Bhí sé ag smaoineamh ar fhicheall a phiocadh suas mar chaitheamh aimsire idir an dhá linn. Ní raibh sé sásta ach ní raibh aon neart air. Is dócha go raibh an seanfhocal seo oiriúnach dó, Is den tsuáilce an fhoighne. Slide 20, Ceisteanna. Slide 21, Ceisteanna samplacha, Cén spórt a bhí á imirt sa chéad phictiúr seo? Cén scór a bhí ann? Cén áit ar tógadh Gearóid, an t-imreoir gortaithe? An raibh an bainisteoir sásta leis an am ag sleamhnú thart i bpictiúr a ceathair? Cé a bhí ag cabhrú le Gearóid i bpictiúr a ceathair? Cad a dúirt an dochtúir leis faoin x-gha ar a chos? Cé mhéad mí a bheadh cos Gearóid tinn? Sin deireadh an ceachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat.